Адыгэхэм ди нобэрей тхакӏуэ усакӏуэхэм щыщу зи псалъэ къалъытэу зи жыӏэ нэхъ щӏэдэӏухэм япэ имытмэ, языхэзщ Бещтокъуэ Хьэбас. Ауэ щӏэх-щӏэхыурэ утыку къызэримыхьэм теухуауэ и гупсысэ дыщыщӏэдэӏун гъуэтыгъуэ дихуэкъым. Хьэбас зыцӏыху дэтхэнэ зыми фӏы дыдэу ещӏэ, узыщӏэгупсысу къэплъытэ мыхъун жиӏэм къыхимыгъахуэ. Сыту жыпӏэмэ, Бещтокъуэм и сыт хуэдэ зы псалъэри псэкӏэ игъэвауэ гущӏэм къоӏукӏ. Къиӏукӏ и лъэпкъри адыгэм ди культурэм, литературэм, ауэ щыхъукӏи ди щыӏэкӏэ-псэукӏэм теухуа защӏэщ.
Дауи, узэрынэщхъеин псалъэмакъщ. Сыту жыпӏэмэ, дэ дызэса сэри сыжурналистщ. Псалъэмакъ дахэм Советхэм я властым псори дигъэунау, насыпыфӏэ дищӏау, хьэнтхъупс дефу бгъуэнщӏагъым дыщӏэсти, дыкъыщӏиши лошкӏэ къытӏэщӏилъхьауэ жыхуэтӏу едгъэкӏуэкӏа псалъэмакъыр сэ абы куэд хэслъхьа хъункъым апхуэдэ псалъэмакъым. Ар щхьэхуэт. Иджы а Советхэм я властыр ар Европэм зэрыжаӏэмкӏэ жыпӏэмэ, ар тоталитарнэ зэхэтыкӏэр. Тоталитарнэ зэхэтыкӏэр зыхуэдэр, абы цӏыхум къарищӏэр, къэгъэлъэгъуэныр дунейпсо литературэм и темэ нэхъыщхьэ дыдэу къогъуэгурыкӏуэ. Мис ара псом нэхъ нэхъ гъэщӏэгъуэныр. Япэ дыдэу апхуэдэ лэжьыгъэ зытхар Замятинра, щэщӏ гъэхэм щэщӏрэ плӏырэ щэщӏрэ тхурэ и щхьэ ирихын хуей хъуа. Абы и романым зэреджэр «Мы». Дэ мыра ди зэхэтыкӏэр япэ дыдэ къигъэлъэгъуа. Абы гъэщӏэгъуэнрэ абы Европэм и тхакӏуэ тхакӏуэшхуэ куэд къыгуэува. Англием и тхакӏуэу Олдос Хаксли, урыс тхакӏуэу Замятиным иужькӏэ Платоновыр пщӏантӏэпхъэнкӏыу литературный музейм щылажьэу щыта нэгъуэщӏ лэжьапӏи кърамыту Платоновыр. Урысейм и тхакӏуэ нэхъ ин дыдэхэм ящыщ Платоновыр. Нэхъ иужькӏэ Солженицыныр, Шаламовыр. Ам я темэр псори темэ нэхъыщхьэр антиутопия жыхуаӏэра. Антиутопиер сыт? Социализмыр утопиет, хъунутэӏыми, ар зэрымыхъунур къызыгурыӏуа тхакӏуэхэм дунейр къызэрагъэлъэгъуар жиӏэурэ. Австро-Венгрием литературэшхуэ, литературэшхуэ дыдэ иӏщ. Музиль жейрэ щыӏэщ Роберт, «Человек без свойств». Ар зытеухуар антиутопиера. Итӏанэ Канетти. Жари яӏэ тхакӏуэшхуэ. Абы ери зытеухуар антиутопиера. Кӏэщӏу жыпӏэмэ, тоталитаризм цӏыхур игъэпуду, цӏыхур ириудыхыу зэрыщытам теухуа литературэшхуэ щыӏэщ. Абы ущегупсысым деж, ярэби, дэ ди литературэ щытхъу куэд зыхэтыр, щытхъу куэд къызэбэкӏыр сыт хуэдэу пӏэрэ жо ухуейми ухуэмейми абы уегупсысын хуей мэхъу. Дэ иджыпсту зыгуэр дгъэпудыну ауэдэ псалъэмакъ къытхуэкӏыркъым. Ауэ ди ӏуэху зытетыр, ди литературэр зыхуэдэр, ди псэукӏар абы кърикӏуар, нобэ дызыхэт гъащӏэр, пщэдей дызыхуэкӏуэнкӏэ хъуну. Псалъэм дэкӏуэу жысӏэнщи, сэ сыпщогугъ ар хэмыгъэжыжыну. Адыгэ хабзэр, адыгэ хабзэ дахэр, абы нэхъ дахэ щыӏэкъым жытӏэурэ. Лъэпкъ щхьэщытхъу дыхъуу хуежьа дыбэлэрыгъыу.
Дыхъура, дыхъуакъым, узэреплъымкӏэ. Сэ дыхъуа жысӏэм Хьэбасыжьыр бзаджэ жиӏэну уэ, уэ жыӏэ сэ жызмыӏэу едгъэкӏуэкӏрэ, плъагъурэ, абы уегъэжей, а щхьэщытхъу псалъэмакъым. Абы фӏы зыри къишэӏым, жыхуэпӏэщ. Щхьэщытхъу псалъэмакъым уегъэжей зэран къыпхуохъу, зыужьыныгъэм зэран хуохъу, Иджы а адыгэ хабзэм и дахагъымрэ дэ ар щыдахэкӏэ апхуэдизу дэри дыдахэ. Дэ ди дахагъымрэ дыдихьэхащи, критики диӏэжкъым. Е, диӏэм критикэ. Ухуейм.
Дыщӏыхуэмейр ди гупсысэкӏэм къезэгъкъым, ди гупсысэкӏэм къитӏасэкъым. Ара критикэ дыщӏимыӏэр? Тэмэму, Хьэмэ адыгэм тэмэ- критикэ тэмэму хэмызагъэу ара тэмэму дыщӏимыӏэр? къыпхъуэта иджы сыгу жэщӏын ар.
Троцкэр сэ фӏыуэ солъагъу. Троцкэм зы псалъэуха иӏэ телъыджэу, марксизм не метод для искусства жи. Нтӏэ сэ уэ бжызоӏэ, адыгский этикет не метод для искусства, для культуры тоже. Мис ар къыдгурымыӏуэмэ гугъу дехьыну. Ди хабзэм нэхъ дахэ зэрыщымыӏэм дытепсэлъыхьурэ ди бзэр щӏэтӏысыкӏащ. Англием область яӏэщ Уэльс жари. Абы щыпсэу лъэпкъ дахэм зэреджэр Валий. Валийцы жаӏэ урысыбзэкӏэ. Абы псалъэжь яӏэ телъыджэу. Лъэпкъым и бзэра и псэр жи. Дэнэ нэса ди бзэр, а зынэсам ди псэр нэса. Абы ущымышынэу а гупсысэм интеллигенцэри дегупсысын хуейуэ пӏалъэ къэсауэ сэ къызолъытэ. Щхьэгъэпцӏэж дымыджэгумэ нэхъыфӏщ. Интеллигенцэм пэж жиӏэу зригъэсэн хуей. Пэж жиӏэу псалъэм и хьэтыркӏэ уэ литературэм укӏэлъоплъ икӏи ухуейщ. Иджысту критикэ щыӏэщ ди литературэм и ӏуэху зытетыр жызыӏэф критикэ жо къызжепӏэфыну. Къызжепӏэфынукъым пэжа. Сэ-нтӏэ уэ къызжымыӏэу сымэ, сэ бжезмыӏэфмэ, дэнэ здэщыӏэр критикэ? Лъэпкъ цӏыкӏухэм загъэфӏэщӏыжу хуежьа нэужькӏэ дыхьэшхэн мэхъу. Ар псори зэпха. Лъэпкъым и культурэри, лъэпкъым и акъылри, лъэпкъым къыщекӏуэкӏри. Дэ сыт хуэдэу дымыпсэуми дэ Урысейм депха, дэ Урысейм дыщыщщ. Урысейм дыщыщу зытхъумэжыну дыхуеймэ, цӏыхур тхъумэну дыхуеймэ, щхьэщытхъу псалъэмакъыр къэгъэнауэ цӏыхур зэрытхъумэн политикэр республикэм щекӏуэкӏыу щытын хуей.
Хьэбас, ауэдэ зыгуэр къэхъункӏэ угугъэрэ иджыри, лъэпкъым зыкъищӏэжу и ӏуэху егупсысу, апхуэдэ гъуэтыгъуэ ихуэну ауэдэ лъэхъэн, ауэдэ пӏалъэ къэсыну къыпщыхъурэ? Гугъапӏэ гуэр уиӏэ? Дихуауэ догупсысри дыщысщ иджыпсту уэрэ сэрэ жыхуэпӏэм. Догупсыс, ауэ егупсысыр нэхъыбэр щӏын хуей, национализмым нэмысу, нэсынкӏэ ӏэмал имыӏэу. Гупсысэр куэд хъумэ, ӏуэхур зыгъэкӏуэтэни къыхэкӏынущ жыхуэпӏэщ, ара?
Къыхэкӏынукъым жо сэ си мурадыр щӏэслъхьэжауэ сыщысӏым, ауэду щӏэслъхьэжауэ сыщысам сэ зыри схуэщӏэнутэкъым. А сщӏа куэд сщӏауэраӏым, адрейхэми нэхъыбэ ящӏэ сэ нэхърэ, ауэ а сэ сщӏа мащӏэр схуэщӏэнутэкъым. Зебгъэхуэх хъунукъым. Тхуримыкъур сыт? Дэ лъэпкъыжькӏэ апэрауэ? Адыгэбзэкӏэ нэхъ къызэрыгуэкӏыу жысӏэнщи, ярэби, тӏорысэ дыхъуауэрауэ пӏэрэ жоу уегупсысын хуей къытхуохуэ зэзэмызэ. Мис зэрыжаӏэм хуэдэу, хетхэр хьэтхэм ятеу, хьэтхэм загъэгусу кӏэбгъу защӏымыкӏэ къакӏуэу моде тенджыз ӏуфэм къыӏутӏысхьу лъэпкъыщӏэ къэхъуным телажьэу къекӏуэкӏа. Лэжьыгъэр, процессыр, ар псори пэжмэ, дэ щхьэл куэдым и мывэм дыкъыщӏэкӏа. Иджы дешауэ зыри дымыхъужыну аращ, жоу бгъэув хъуну. Къару зиӏэ щӏалэгъуалэ щыӏэщ, ар гъэсэн хуейуэра, абы телэжьэн хуейуэра. Тхузэфӏэкӏрэ? Тхузэфӏэкӏынущ, фэрыщӏагъыр дгъэмащӏэрэ пэжу жэтӏу. нэгъуэщӏ мыхъуми зэзэмызэ.
Нэгъуэщӏ мыхъуми зэзэмызэ. Зы щапхъэ закъуэ къэсхьыжын. Абы дыщыхуэкӏуакӏэ литературэр хэтщ абыхэм псоми пыщӏа. Гъащӏэм егупсысурэ а литературэр. Адыгэ литературэмкӏэ кандидатскэ ятхауэ, докторскэ ятхауэ сэ цӏыху пщыкӏутхум я унэцӏэ иджыпсту жысӏэфыну. Абыхэм сэ псоми пщӏэ яхузощӏ. Цӏыхур псэун хуей. Иджы а кандидатскэрэ докторскэрэ зытхауэ сэ фӏыуэ слъагъу цӏыху пщыкӏутхум илъэсипщӏым къриубыдэу ди театрым и зиужьыкӏэм хэлъ проблемэхэр къигъэлъагъуэу зы статья зытха хэткъым. Телъэщӏауэ! Телъэщӏауэ! Щхьэцыр тӏэкӏу псыфу мажьэкӏэ ежьэкӏауэ. Ауэду, ауэду дызыхэтщ. Ар зыгуэр сыубу аракъым. Сэ жысӏэкъым а щӏэныгъэ яӏэм, щӏэныгъэ яӏэщ. хъарзынэу дунейм тетщ, цӏыху хуэдэ цӏыхуу. Ауэ мис мыхуэдэ проблемэр диӏэщи, зэрызыдужьыным теухуауэ утыку дивгъыхьи зэ пэж жыдывгъэӏэ жыхуэпӏэр, мис ар къыдомэщӏэкӏ. Дауэ мыбы етщӏэну? Ар уэри си закъуэкӏи хъунукъым, уи закъуэкӏи хъунукъым.
Хьэбас сфӏэгъэщӏэгъуэнщ уэ а ӏуэхум теухуауэ жыпӏэнур. Усакӏуэм И псэр ихъумэжын хуейщ жыбоӏэ, усакӏуэм и напэр ихъумэжын хуейщ жыбоӏэ, абы къеӏэ куэд гъащӏэм ущрихьэлӏэнкӏэ мэхъури. Ауэ сфӏэгъэщӏэгъуэнщ, уи щхьэкӏэ уэ узыщышынэ мы дунейм зыгуэр тет. Сэ
пэжыр бжесӏэнщи, Си анэр къысхуэмыарэзыным сыщышыну дунейм сытетащ си анэр? Уи анэм и арэзыныгъэм щхьэ уэдизу ухигъаплъэрэт?
Уэла уэдизи абы дытепсэлъыхьыххэртэкъым, ауэ сщӏэркъым ар си тхылъхэм укъыхэджыхьам гу лъыптауэ къыщӏэкӏынщ, анэм теухуауэ куэд итщ. Си напэр сэ ӏэмал иӏэмэ, Итӏани, плъагъура напэм теухуа псалъэмакъри гугъущ. Дэтхэнэ зыми напэр езыр зэрыхуейм хуэдэу къыгуроӏуэ. Уэ къызэрыбгурыӏуэр? Сэ сэ литературу сыгъапщэу къызэпсалъэу къыздэушам напэр сэ къызэрызгурыӏуа Уи гур зэмыжьу усэ птхыуэ дунейм къытумыгъэхьэ, правительствэм и заказкӏэ зыри умытх, уигу къеуэр тхы, дунейм щыплъагъур къызэрыбгурыӏуэм хуэдэу тхы. Ауэ ара сэ къызэрызгурыӏуэу сызэрыпсэур? Къэгъуэт, Хьэбас и напэм ебакъуэри мыхуэдэ ищӏащ жыӏи, сэ зыпхуэзгъэгусэнукъым, дытӏысынурэм, мис иджы дызэрызэпсалъэм хуэдэу дызэпсэлъэну. Укъызэупщӏати, жэуап уэсту аращ, Сэ щхьэщытхъупӏи щхьэщыт псалъэмакъи сыхуейкъым. Хэти сыхуэгъэзащ, жыбоӏэ Хьэбас. Зы мыхъумыщӏагъэ гуэр пщӏащ, къызжызыӏэфыну дэтхэнэ зыми сыхуэгъэзащ. Уэри сэ сщӏогъэ, иджы сӏэщӏэкӏа.
гъащӏэ.
Узыхущӏегъуэжи щыӏэщ. ӏейуэ сызыхущӏегъуэж, си напэр къызэзэныкъуэкъу щыӏэм. Ауэ сэ си творчествэм сыщытепсэлъыхьынти, си творчествэмкӏэ хьэрам зыщӏыпӏэ дей щысшхакъым, си напэм сыкъикӏуэтакъым. Армыхъум сэ даже сымелыӏычтэ нэгъанэ. Газетым жиӏэ. Усэ яхьмэ, къытрадзэну хуэмеймэ, мыр илъагъумэ Хьэбас къыдэшхыдэнущ, жари къыщӏрагъэхыжауэ жаӏэу зыхэсхащ, зыри къызжиӏэжа, е згъэщӏэгъуа, урысыбзэкӏэ жыпӏэмэ, пугало жыхуаӏэм хуэдэ сыхъуну сщӏаӏым, сэ сщӏар бзэр зэзгъащӏэу, Адыгэ литературэм схузэфӏэкӏмэ зыгуэр хуэсщӏэну арати, сыпэщэща. Куэд хуэсщӏащ жысӏэу игъащӏэм сыныкъуэкъуакъым. Сэ си щӏалэгъуэм гурыпкӏэрэуи сыщтат, тӏэгуруи сыщтауэ къыщӏэкӏынущ, ауэ ахэр щыуагъэ псори. Итӏанэ зы Тхьэм ещӏэ ар зэрыхъуар. А философием зыгуэр хэсщӏыкӏыу дунейм сытетын зэрыхуейр къызгурыӏуэу себгъунлъэкӏыу хуежьэри, иужьрей илъэс тӏощӏым зэрысхузэфӏэкӏкӏэ селэжьа, хъуарэ мыхъуарэ сщӏэкъым. Ар си творчествэм хэщу щытын хуей, хъуамэ.
Хьэбас ауэду хьэ хъурэ, къысхуэгъэгъу зэпызоуд, ауэ талант зиӏэ цӏыхур а талантым иужьыгуауэ, а талантым игъэшауэ дунейм хьэ тет. Хьэ хъурэ ауэду. Ар упщӏэ хъарзынэм. Ар зебгъэукӏми уиукӏынущ. Исраф ищӏ щыӏэхэщ. Исраф ищӏ щыӏэ. Иджы плъагъурэ ар зэрыхъурыр. Творчествэм и гур етауэ, и гури и псэри абыкӏэ щыӏэу укъуэдияуэ лажьэ цӏыхур къулыкъу къаӏэрихыу къулыкъум пэувэ хъунукъым. Сэ зэи къулыкъу сылъыхъуакъым. Къулыкъум пэрыувэм къыщыщӏыр сытура? Уэри къулыкъум пэувмэ, заригъэкӏуу, задищӏурэ и псэм епӏэскӏун хуей мэхъури, А и псэм зэрепӏэскӏуар и творчествэм хэщу мэхъу.
Къызэрыщӏэкӏымкӏэ, талант зыбгъэдэлъым и псэр ихъумэжын хуейщ. Имыхъумэжмэ, талантыр ищрэ другого варианта нет, нэгъуэщӏрэ.
Иджыри сыт абы и псэм къеуэнкӏэ, къегуэуэнкӏэ? И псэм зригъэужь, и псэр нэхъ къабзэ зэрыхъунум теухуауэ дунейм тетын хуейт талантыр.
Ар дауэду? Уэ уи щхьэ теухуауэ жыпӏэмэ, ар дауэду? Уи псэм зэрызебгъэужьынур дауэду? Еджэн хуейщ, ауэ мыстымкӏэ интернетымкӏэ зэфӏэкӏынукъым. Цӏыхур щӏэныгъэ гуэр теухуауэ зыгуэр имыщӏэмэ, занщӏэу интернетымкӏэ ӏэбэ зэрыхъуам и сэбэп къихьу къыпщыхъурэ? Ара цӏыхур щӏэныгъэншэ зыщӏыр. Сэ адрей ӏэнатӏэхэм сщӏэкъым, ауэ гуманитар жыхуаӏэ ӏэнатӏэр къапщтэмэ, Тхылъым убгъэдэсурэ къипхар уи щӏэныгъэм хохьэ, хозагъэ, урегъасэ. Ухуейми ухуэмейми тхылъым узэрыбгъэдэсым нэмыс уиӏэу уещӏ. Модрейм гурыпкӏырагъэ гуэр къыпхелъхьэ. Тескъузэщ, къасщӏэри сыщӏэпхъуэжа. Ищэщыжамэ ищэщыжа, къинамэ къина. Сэ апхуэдэу къызэрызгурыӏуэр. Ауэ ищэщыжыр нэхъыбэр. Мо псэ зыхэмыт губзыгъэжьым аппаратым убгъэдэсурэ умыщӏэххэу абы и хьэлыр пхэхуэнкӏэ хъуну? А псэ зыхэмыт. Тхылъым ар зытхам и хуабэ къонэ. Псалъэухам и ухуэкӏэм хэлъыну. Тхылъ еджэн хуей, философием еджэн хуей. Аспирантурэм сыщыщӏэсам сызреджам хуэдэу соджэ сэ нобэр къыздэсым. Сэ соджэ, щӏэныгъэ зэзгъэгъуэта зысщӏу аракъым. Сэ зы схэлъщ зы хьэлыфӏ. Сэ сызэрыщӏэныгъэншэр сощӏэж. Нобэр къыздэс. Хэлъэдэгъуафӏэ зи гугъэр литературэм хыхьэмэ унэну зи гугъэ щӏалэхэм ядэӏэпыкъун хуей, фымыпӏащӏэу фегупсыс жиӏэн хуей. Уздэкӏуэр пщӏэжрэ щӏалэ жеӏэн хуей.
Гугъу уехьу упсэуну ухуеймэ, литературэм къыхыхьэ жыбоӏэ ара? Ухуейми, ухуэмейми укъыхыхьамэ, уехьэну гугъу. Ауэ гугъу узэрехьынур псэкӏэщ.
Псэкӏэми уехьэнущ, материальнэ уехьынкӏи мэхъу. Мис а советскэм и зэманым. Мо стӏолтепхъуэм хуэдизу кӏыхьу поэмэ властым теухуауэ зытххэр нэхъ зэрыпсэуным теухуауэ лэжьащ, емыкӏу пщӏы хъунукъым, бын яӏэт, нэгъуэщӏат, къинэмыщӏат, ауэ абы ятхам нобэ къызэрагъэдзэкӏыурэ дапщэ еджэжыр жо упщӏэ гъэувын хуей, емыджэжмэ ятхам и мыхьэнэр дапщэ? Упщӏэшхуэщ ар.
Сфӏэгъэщӏэгъуэнщ, Хьэбас, нобэр къыздэсым соджэ, жыбоӏэ, сыт узэджэр, нобэ нэхъ узэджэр, нэхъ удызыхьэхыр сыт?
Генон и томипщӏ седжа, эзотерик Генон, иужьрей илъэсибгъу-пщӏым. Штейнер, нэмыцэ философ, Ошо, Индием я пророкыу ябж, Литературэ беллетристикэ сыт жыхуаӏэм хуэдэ седжэжыфу. Философия.
Адыгэ литературэм щыщу, адыгэбзэкӏэ тхауэ дунейм къытехьахэм щыщу, мис мыр хъуащ жыхуэпӏэну иужьрейуэ узэджауэ пщӏэжыр сыт, Хьэбас?

Къимыдэкӏэ сфӏэгъэщӏэгъуэнщ а ӏуэхум теухуауэ уи еплъыкӏэр. Адыгэ лъэпкъым къыхэкӏа куэд адыгэбзэр щӏэгъуащэу яхуэмыгъэшэрыуми, урысыбзэкӏэ матхэри, урысыбзэкӏэ тхауэ щыӏэ тхыгъэр лъэпкъым теухуауэ щытмэ, ар адыгэ литературэм щыщу къыхэплъытэ хъуну?
Дызыхуей упщӏэщ. Иджы плъагъурэ? Здэкӏуам Тхьэм щигъэтынш. Сэ Мэржэхъур фӏыу слъагъуу щыта и творчествэми пщӏэи нэмыси хуэфащэщ. Мэржэхъу зи гугъу пщӏыр Тенгиз Адыгов жыхуаӏэр?
Нтӏэ, нтӏэ, нтӏэ, нтӏэ. Итӏанэ мо Мухьэмэд, Емыкӏуж Мухьэмэд, тӏури, тӏуми талант яӏэщ абы, тӏури фӏыу солъагъу. Псэум Тхьэм хупищэ, лӏам жэнэтыр унапӏэ хуэхъуауэ Тхьэм къыщӏигъэкӏ. Иджы сэ зы адыгэ литератору сыкъапщтэмэ, сэ сыхуейт ахэр адыгэбзэкӏэ тхэуэ дунейм тетауэ тету щытын. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, и нэм нэсрэ епкъузылӏамэ, адыгэ психологием, адыгэм и псэм Къыщекӏуэкӏ зэхэзэрыхьа зызыубгъу зэплъэкӏыж хъуапсэ дуней тетыкӏэр кърипӏуэтэфыну зы бзэ закъуэ дунейм тетыр адыгэбзэра. Тхэкӏуэ хъарзынэщ Хьэкӏуащэ Мадинэ, цӏыху хъарзынэщ, дызэныбжьэгъущ, фӏыуэ солъагъу. Мадинэ и тхылъми И тхылъми икъукӏэ сфӏэфӏу седжащ. Дорога домой-ра жыхуэпӏэр? Нтӏэ, Мадинэ къалэм къыщалъхуащ, къалэм щапӏащ. Адыгэбзэкӏэ щхьэ мытхэрэ жоуэ жыпӏэ хъунукъым. Къалэм укъыщапӏауэ, къалэм ущалъхуауэ адыгэбзэкӏэ утхыу? Гугъущ мыбы. Дыдейхэр дызэрыхуей тхуэщӏу. Нтӏэ, ар щыжысӏэр гуэпх хъунукъым адыгэ литературэм. Ахэр дыдейщ. Ауэ ахэр адыгэбзэкӏэ тхэ дыдейуэ щытамэ, сэ литератору сыкъапщтэм сэ нэхъ къэсщтэнут. Абы къикӏыркъым литературэр къатщту мыр езанэ сортщ, мыр етӏуанэ сортщ жоуэ зэпыдгъэлтыкӏыну. Сэ ахуэдэу жысӏэ щхьэкӏэ, Адыгэм игъащӏэкӏэ хужымыӏэн гуэр урысыбзэкӏэ зы адыгэ гуэрым жиӏэнкӏэ мэхъу, ауэдэ къэунэхумэ, абы и зыгуэр, зы нэмыс хуэфащэ гуэр игъуэтын, ауэ икъукӏэ упщӏэ къызэрыгуэкӏкъым ар. Занщӏэу мес ди адыгэ литературэм и тхыдэ жыхуиӏэ мо томышхуитӏыр къащти, еплъи, томышхуищыр, мо Хьэрыпым щылэжьа, Тыркум щылэжьа тхакӏуэхэм жагъуэ къащымыхъуу адыгэ литературэм къыпатхыу, къыгуатхыу тхылъ къыдагъэкӏа. Ну, сэбэп, ар жыпӏэм сэбэпынагъ абы пылъу къыщӏэкӏынщ, ауэ сэ си гугъэӏым ауэдизу тегушхуауэ Тыркум щылэжьа, Тыркум и классик хъуа тхакӏуэри, Хьэрыпым дей щылэжьа, Хьэрыпым я классик хъуа тхакӏуэри, мамлюкхэм я зэманым уэрэд зыуса хьэрыпыбзэкӏэ тхакӏуэри, псори нэуфӏыцӏщхьэрыуэу адыгэ тхакӏуэщ, жэуэ список зыхэдгъувэ хъуну, сэ къэсыт? Сэ къахуэдэщ къызэрызгурыӏуэр. Сэ сщӏэӏым абы ящӏар щыуагъэ зыщӏу. Сэ ауэдэ щхьэ сфӏэткъым щыуамынэ щымыуамынэ зыхэзгъэкӏыну. Сэ сэ сфӏэт щхьэр зыпэлъэщыр сэ къызэрызгурыӏуэр жызынура? Мыхэр адыгэу щытащ жоу уатепсэлъыхь хъуну, фӏыуэ плъагъунумэ, зыри зэран пхуэхъуркъым, ауэ нэуфӏыцӏщхьэрыуэу адыгэ тхакӏуэ жыдмыӏэныр нэхъыфӏу къызолъытэ. Адыгэ къызыхэкӏа лъэпкъкӏэ адыгэмэ, итхар теухуар адыгэмэ, ну, адыгэбзэкӏэ имытхыфами. Итӏанэ умыпӏащӏэрэ гупсысын хуей, ар абы дыдеу пӏэрэ, дыдмеу пӏэрэ жо абы занщӏэу. Литературэр цӏыхум я гугъэра, литературэм гугъу щемыхьам я гугъэра, абы нэхъ тынш дунейм темыту. Утхэнуи тынш, ухэтынуи тынш, Псом нэхъ нэхъ тыншу умыщӏэнуи тыншщ ӏуэхур тетыр. Нэхъ мащӏэ пщӏэху, нэхъ тыншу уожей, жыхуиӏэр пэжщ-тӏэ. Во многом знании счастья несть, жо Библием иту сощӏэж сэ. Во многом знании счастья несть. Сэ илъэс тӏощӏым ситу сежьа Библием. Хьэбас, сфӏэгъэщӏэгъуэнщ си щхьэкӏэ. Щхьэж и къэухьрэ щхьэж и зэхэщӏыкӏрэ къызэритӏасэ теухуауэ тхылъ зэреджэр. Художественнэ тхыгъэ къэпщта иужькӏэ ущыпхырыджыкӏ, уи нэ нэхъ зыфӏэнэр, абы къыщыплъыхъуэр, гу нэхъ зылъыптэр сыт? Сэри?
Уэ. Псэ хэлъхэмэ. Псэ. Ара нэхъыщхьэр? Динми ара, литературэми ара, зэлӏзэфызым я зэхущытыкӏэми ара, псэ щымыӏэмэ, адэкӏэ ухуейм сыт фӏэщ. А тхакӏуэм, а усакӏуэм и лэжьыгъэм псэр хэплъэгъуэн щхьэкӏэ езым иӏэн хуей а псэр. Адыгэм э, Хьэбас, уи псэм утемылажьэ, щхьэ жиӏэрэ адыгэм? Ауэдэу жимыӏамэ нэхъыфӏт. А, Псэм динхэм я къалэныр динхэр дунейм къыщӏытехьар сыт псэм утемылэжьэнумэ. Ар и зыщ, етӏуанэрауэ хэкъузауэ диным адыгэхэр зэи бгъэдэтакъым.
Иджыри бгъэдэту.
Бгъэдэтащ. Зы зэман зыгуэр мор мыдрейр псори занщӏэу зэрыбгъэхь хъунукъым, ауэ адыгэ щихъ дапщэ пцӏыхурэ? Сэ зыри. Сэ зыри сцӏыхум. Нтӏэ, адыгэхэр псом нэхъ губзыгъэу ара щихъ щӏамыӏар? Мис Анетэ зыхуэсӏа щхьэц псалъэмакъым епхащ ар. Чристан дин щыӏэ. Бощӏэ уэ. Абы и щӏыбагъым дэтыр бжесӏэн. Исихазым жари щыӏэ. Абы мо уафэм пыщӏауэ и псэр зэрыпсэунум теухуауэ диным хуэпэжу нэгъуэщӏ зыримыгъэкӏуалӏэу ишхыр мащӏэу псэум, псэум, псэум, псэурэ дунейр ахуэдизкӏэ куууэ зыхищӏу мэхъури, мис исихазым зи гур етахэм Старец жаӏэ ахуэдэхэм щхьа урысым. Къэхъунур къэзыщӏэ къахэкӏыу мэхъу. Дауэ къыпщыхъурэ? Мис абы Исихазмыр чристан диным и щӏыбагъым ахуэдэу къыдэтщ. Муслъыман динми и щӏыбагъым нэгъуэщӏ зыгуэр къыдэтщ. Буддизмыр ахуэдэ защӏэу зыӏыхьщ. Уи псэм утемылажьэ зы ӏэм буддизмым теухуа зыгуэр етауэ егъэжыну. Буддэ ищӏар бжесӏэн. Дыщэрэ дыжьыну, и адэр пащтыхь цӏыкӏуу, зыщӏэсыр мыхуэду. Мы дунейм темыт имыӏэу. Къыщӏэкӏа хъун зыщӏыпӏэ кӏуэуэ, зы къулейсыз гуэр илъэгъуа дэхуэха гуэр. Ар абы и гум къызэрылъэӏэсар Тхьэм ещӏэ. Арати, дыщэмрэ дыжьынмрэ къигъанэ и фыз тхьэӏухудри къигъанэри, а щыгъым фӏэкӏа къимыщту къыщӏэкӏри и унэм игъэзэжакъым Буддэ. Прунж къилъэӏухуэрэ ишхыу а къыгурыӏуар къыгурыӏуэху дунейм тета. Ар къыщыхъуар дапщэщ? Ди эрэм ипэкӏэ илъэс щитхукӏэ уӏэбэмэ. Гугъуехьым цӏыхупсэр епсыхь жыбоӏэ-тӏэ? Игъалӏи щыӏэм. Игъалӏи щыӏэщ. Ар сыт зэлъытар? Цӏыхум къуэлъ къарура зэлъытар? И ӏэпкълъэпкъым и узыншагъэм, зыхэхуэм, зыхэува шэдым, къытехуа мывэм, зэрыбэлэрыгъам, зэрымыбэлэрыгъам, псори высчитать пхуэщӏынукъым. Ауэ псэм елэжьын хуейщ. Махуэ къэс жыхуаӏэм хуэдэу къыщекӏуэкӏар, блэжьар, ӏейуэ куущ Востокым я ӏуэхур. Ар буддизмми къыхощ, Китайхэм я философ нэхъ ин дыдэхэм жаӏами къыхощ, чристан динми къыхощ, мусульман динми къыхощ. Пытщэнщ Алыхьым жиӏэмэ уэрэ сэрэ.